asị ka kene asị m ka m kene gị ebe nwa afọ nwa afọ igbo m sị ka m sị gị kee ka ị mee ị dịkwa mma unu abọkwara ee unu eje enwere ihe eji mara ndị be anyị ee anyị na-ama mma anyị na-adị mma anyị na-enwe obi aṅụrị anyị adịghịkwa na-eme nzuzu anyị na-eme ihe ọ kwụrụ ọ na-aga n'usoro n'usoro asị m ị bụrụ nwanne m ka unu bịa ka m kwuo okwu a n'Igbo ma nwoke ma nwaanyị ka ọ ga-abalụ nwoke baalụ nwaanyị ka ihe m chọrọ ikwu achọrọ m ikwu ka esi anụzi nwaanyị na be anyị mgbasa before na ndị igbo anyị enwere ada agbapụta na di kịta ndị igbo bụ sozi na ndị isi ndị na-apụta na di ụmụ nwoke anyị bụ number 1 people na-eme ihe ụmụ nwaanyị ji apụ na di onye ndị ikwu aga ada arapụ aka mbụ eji agba ụrịọ wee were wee were nke nta gbaba ị gbaa ya ọ ya-ekwe nwoke bịa nọ na buru oche nọ n'anị ka m gwa gị okwu ụmụ nwoke a na-ebu a na-eje obodo oyibo ị jechaa obodo oyibo nweta ego n'obodo oyibo ha nwee ego na ị na-eri n'ọnwa n'obodo oyibo mgbe ị ga-achọ inye nwunye gị ego gị nye 100,000 ka m kọrọ unu akụkọ iru mana ndị nọ n'obodo anyị naijiria ha ka na-enete nwunye ha anya karịa ndị n'obodo oyibo mụ nwa nọ ebe a onye gị ga-enye m 350 350,000 ozugbo n'ọnwa iji wee rie nri ọ na-ezu ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na ị bụ nwoke bịa ka i denye ebe a ka anyị nụ eziokwu na ego ọbụla enyere nwaanyị bụ manage ego ọbụla enyere nwaanyị ọ manage mana ọ bụrụ na ị nọrọ obodo oyibo ị mara na na nwaanyị aga na-esikata nri ọ bụrụ na ose adịọzi ka ọ gbapụta bịa bịa kpọọ gị na phone sị gị na ose adịọzi ị mara na ị nọrọ ebe a ị ga na-agbasi mbọ ike ka ị satisfy ya ka ị mee ihe ị kwesịrị ime na nwaanyị nwoke ọzọ na-alụ nwunye ya nwaanyị nwoke nwoke nwaanyị nwoke ọzọ nọ n'ilo na-alụ nwunye ya nwoke ahụ ọkwa na ewu dịka nwoke m bụrụ nwoke otu a ndị nwaanyị nwoke ọzọ abịa nalụ nwunye m ala na-apụ ya ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ndị ahụ na-analụ mmadụ nwunye ya ọ nwaanyị ka ọ bụ ọkwa ụmụ nwoke nwoke bụ problem nwoke ụmụ nwoke niile na-aga n'iro kịta ndị ha na-achọzi na-agba ọyị bụzi ndị nụrụ di ma ụmụazị ma okenye ma onye ọbụla onye ha chọzi bụzi ndị nụrụ di ị fụzia nwunye mmadụ i jekwuru ada amazi na curse dị ya onwe ọzọ chọrọ ịma maka curse i jide nwunye gị na-anụ nwunye gị ọfụma ị bụrụkwanụ nwaanyị abụzina ewu abụzina ewu nwoke hapụrụ bịa bịa kwụọ ụgwọ isi ọ bụrụ na ọ dị eme gị ọfụma na ị chọzi ịnụ mee ka ọ mara ebe o siri eme ọfụma ụfọdụ ụmụ nwoke ada amadị na na ha mere nwunye fa ajọ ihe nwunye ha wee tagide onye ọzọ amụmanị ya nwa mụmanị ya nwa ọ ihe ọ bụ ihe ọma ọ na-agbali m obi ma m na-anụ otu ndị be anyị si ebi ndụ i lesịa ị ga-anụ otu ụfọdụ ụmụ ndị be anyị ga-eje gwọta ọgwụ mee di ha ọdọrushi di ya ga-anọ obere nwoke ọzọ na-abata mgbe na-asị ka ọ bụrụ na i so na-akpa agwa ọnụ ọbụla nwere ụgwọ karma dịkwa real ị ga-atakwa afụfụ ya ị ga-atakwa afụfụ ya ị bụkwara na nwoke na-eme jaga jaga jaga jaga jaga na marriage kwụsị ya ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma ị bụrụ nwoke na-apụ n'ilo ị na-eje n'ilo na-eje n'ilo nata ụlọ onye ka ụlọ gị gbaba ọkụ ka ị mata na ụlọ na-agba ọkụ ụfọdụ ụmụ nwoke adịghị ama na ụlọ na-agba ọkụ n'uto gị na uche ha nọ n'iro nata ihe na-emebi ihe na-emebi rate ụmụazị ụmụ nwaanyị a nụchasịrị nnụcha mkpọsị ụmụ ụmụ ten ten years ya n'aka gbadaba rate ha ji eje n'ilo rate ha ji esogharị ụmụ nwoke rate ha ji akpọ ụmụazị ọ riri ọ karịrị akarị ọ na-eme anya mmiri ndị nke nọ obodo oyibo mgbe ị jekọtara ụmụazị sị ka i nye ha ndụmọdụ ị nụ na di ha ụdị ego ha na-enye ha ọ dịrọ mma ma ofu biko shiarụnụ m post a ka ndị niile nọ obodo oyibo ka ha na-ekiri this post ị bụrụ onye igbo nọrọ obodo oyibo checkie ego ị na-enye nwunye gị ihe esi gị ike kee ka ndị nọ naijiria ga-esi na-enye ego na-enye nwunye ha ego karịa ngị nwa a ma na ị na-akwụ tax increase the money ọ na-eme nwaanyị nwaanyị na-apụ n'ilo ụmụ nwaanyị azị ụmụazị e, enwezi ndidi ha na-agbakalị help them